An féidir le gach duine sin a fheiceáil maith go leor? Is féidir.
Yep. So tá Conchúr ag dul muid a thabhairt fríd an chur i láthair agus beidh mise ag teacht isteach is amach agus ansin beidh an triúr againn ag glacadh cinnte le ceisteanna agus le plé ag an deireadh um, de réir mar a thagann an, an, an plé sin chun tosaigh. So mar a dúirt mé, aon cheisteanna atá agaibh, coinnígí iad go dtí an deireadh, breacaigí síos uh, iad de réir mar a thagann siad chun tosaigh agus déanfaidh muid iarracht iad a fhreagairt ag an deireadh mar sin. Okay so Conchúr. Dia daoibh a chairde, tá súil agam go bhfuil gach duine ábalta mé a chloisteacht. Ar dtús báire, tá a fhios agam gur aon seisiún eolais amháin atá á reachtáil againn inniu. Tá mé just ag iarraidh a rá go mbeidh, agus má spreagann aon cheisteanna níos moille sa lá nó níos moille sa seachtain nó má tá sibh ag iarraidh aon treoir nó cuidiú amach anseo, ná bíodh imní oraibh teagmháil a dhéanamh linn tríd ríomhphost nó rud ar bith mar sin. So rachaidh muid seo, an cineál clár den seisiún eolais atá muid ag iarraidh dul tríd anseo ná comhthéacs agus cúlra na maoinithe, téama an mhaoinithe, tosaíochtaí na maoinithe, tá cúig tosaíochtaí againn, tosaíochtaí agus fianaise, an fhoirm iarratais agus ansin glacfaidh muid ceisteanna ag an deireadh. So, um, tá seo tábhachtach a chairde mar tá seo nasctha leis an téama agus tábhacht leis an iarratas é féin. So an comhthéacs agus cúlra na maoinithe ná bhí 29 milliún fógartha ó airgead Barnett do na healaíona ó thuaidh agus taobh istigh de sin bhí 2.5 luaite le teangacha. Now don Ghaeilge tá 1.22 milliún um, den airgead sin luaite. dúinne. Now déanfaidh Conradh na Gaeilge riar ar sé chéad is a deich míle den airgead sin, agus tá dhá, tá dhá chiste againn. Tá an Ciste Faoisimh agus Athlainseála, SPG plus, fiche, fiche agus fiche, fiche a haon, ar luach ceathair chéad seasca míle punt. Seo an ciste atáimid ag déanamh plé air inniu. An dara ciste ná an Ciste Pobail i dtreo Sheachtain na Gaeilge, fiche, fiche a haon, ar luach céad caoga míle punt, agus tá deontas ar fáil idir dhá ponc a cúig agus £5,000. Now tá an seisiún eolais sin Dé Céadaoin seo chugainn, ar an 18ú lá déag ar a 11. So an t-aon chiste táimid ag déanamh plé air inniu ná an Ciste Faoisimh agus Athlainseála SPG Plus ar luach £460,000.
Yep, is fiú domhsa just a rá ag an phointe sin, a chairde, feicfidh sibh an figiúr sin, 1.22 milliún, atá luaite leis an Ghaeilge. So, de réir mar atá Conradh na Gaeilge ag plé le 610,000, tá an Ciste Infheistíochta Gaeilge ag plé leis an 600 agus 10,000 eile den airgead sin agus tá tá Caoimhín Mac Giolla Mhín ag plé leis sin agus tá mé cinnte go raibh, go mbíonn nó go mbeidh sé i dteagmháil libh ar fad maidir leis na téamaí agus na tosaíochtaí maoinithe a bhaineann leis an 50% eile den mhaoiniú sin ar fad. So táimid ag amharc inniu go sainiúil ar an chiste faoisimh a mbaineann ceithre chéad seasca míle punt leis. a Chonchúir.
So maidir leis an téama, a chairde, baineann an scéim seo le faoiseamh a thabhairt do ghrúpaí pobail atá thíos ag tionchar Covid-19. So tá an cineál téama renewal agus relief leagtha síos againn. Sin an cineál sórt atá muid ag amharc air. Is é Covid-19 an príomhthéama a luaitear leis an maoiniú agus déantar gach cás ar mhaoiniú bunaithe ar impleachtaí tionchar Covid-19 ar an eagraíochtaí. ar an eagraíocht nó do ghrúpa. So, tá cúpla rud leagtha síos againn anseo, cailliúintí na heagraíochta mar gheall ar Covid, imeachtaí a cuireadh ar ceal, ioncam a cailleadh ó ranganna nó féiltí nó imeachtaí óige, impleachtaí ar chumas na heagraíochta imeachtaí agus seirbhísí a sholáthar don phobal le naoi mí anuas, an baol go bhfuil damáiste fad-téarmach déanta ar na heagraíochtaí, nach bhfuil daoine sa phobal ag. idirghníomhú libh ag an ráta céarna agus nach bhfuil an suim chéarna á léiriú sna himeachtaí teoranta atá cur ar fáil faoi láthair agus gur gá thabhairt faoi na himpleachtaí sin ar fad ar fad láithreach. So fágann sin cibé rud atá sibh ag cur isteach air nó cibé rud atá sibh ag smaoineamh faoi nó na cailliúintí atá sibh ag iarraidh aisghairm orthu. Is cineál an téama is mó atá muid ag cur béim air ná an tionchar diúltach a bhí Covid oraibh. Ar mhaith leat, a Phádaí? Yep, no, 100% a Chonchúir agus dar ndóigh, a Chairde, tá an t-airgead seo ag teacht fríd an Roinn Pobal agus leagann siadsan síos ar bhealach an chreatlach maoinithe nó an chreatlach inmhaoinithe, más mian libh. Is airgead, amharcann siadsan air seo mar airgead Covid, is airgead é seo a tháinig ó Westminster chuig an Roinn Pobal atá á dháiliú amach ar fad fríd téama Covid. Sin an t-aon téama atá ar imirt anseo ar chor ar bith. So caithfidh gach éileamh ar mhaoiniú a bheith déanta tríd an prism sin de Covid, cén dóigh a ndeachaidh Covid i bhfeidhm oraibh, cén dóigh nach bhfuil sibh ag feidhmiú mar is ceart nó nó cén dóigh ar mhaith libh preabadh ar ais i ndiaidh Covid. So gach cineál narrative, bíonn siad, bíonn, tá an Roinn ag amharc air seo ó thaobh narratives fosta, cineál, cineál scéal. faoin damáiste nó faoin mhoill a cuireadh ar sheirbhísí agus an píosa sin nach bhfuil daoine ag idirghníomhú libh, níl, maith go leor, tá seirbhísí b'fhéidir ar líne agus eile, níl daoine, dár ndóigh, ag teacht fríd na doirsí, níl an líon céanna daoine ag freastal ar imeachtaí, níl an líon céanna imeachtaí ar fáil agus mar sin agus tá sin uilig mar gheall ar Covid. So gach rud atá le freagairt in san iarratas, le bhur dtoil, déanaigí sin le béim ar leith. curtha ar covid más féidir libh. So
tá cúig tosaíochtaí maoinithe againn. Um, so tosaíocht uimhir 1 sin cailliúintí tuarastail don SPG don cúigiú lá mar gheall ar covid. Tosaíocht a dó, cailliúintí tuarastail eile san eagraíocht mar gheall ar Covid 19. Agus sin grúpaí nach in SPG fosta. Tosaíocht a trí, cailliúintí eile, ar nós ioncam ó imeachtaí Aibreán go dtí 31ú lá Márta mura bhfuil sé ar lorg ó ón ciste infheistíochta. So sin pointe iontach tábhachtach. Cailliúintí eile, ar nós ioncam ó imeachtaí ó Aibreán go Márta 21 agus nach bhfuil sibh ag lorg aon mhaoiniú maidir le Ciste Infheistíochta na Gaeilge. Tosaíocht a 4, Trealamh Caipitil, Maoiniú Tógála Cumais agus Tosaíocht a 5, Feachtas Buanseasmhachta nó Clár Imeachtaí nó Tionscadal chun an Grúpa a athsheoladh arís, Eanáir go Márta 2021, agus arís bunaithe ar na téamaí sin Renewal agus Stability.
Tá fuinneog anseo, a chairde, idir an chéad lá Aibreán go dtí an lá deiridh i mí an Mhárta ar an bhliain seo chugainn. Sin bliain iomlán agus dár ndóigh aon chailliúintí, caithfear iad sin a léiriú nó aon airgead chun tosaigh, caithfear an cineál tuar, an projection sin a thaispeáint nó a léiriú fosta. Baineann tosaíocht a 1 ansin leis an SPG amháin agus tá muid ag gabháil sin a léiriú daoibh anseo cad é ar féidir le do ghrúpa éileamh a dhéanamh fá choinne agus tá an píosa seo tábhachtach. So Cruthúr.
So tá cúig tosaíochta tosaíocht leagtha amach agus tá seo feicthe tríd an iarratas. Now molaim go mór tá treoirlínte um ar an suíomh in aice leis an iarratas. Molaim go mór na treoirlínte a léamh sula déanann sibh aon rud. leis an iarratas. Tá gach rud leagtha síos le mionsonraí anseo agus maidir leis, rachaidh muid tríd na cúig tosaíochtaí go mion agus léireoidh muid samplaí agus an fianaise atá de dhíth. So, maidir leis an tosaíocht a haon, cailliúintí tuarastail don Scéim Phobail Gaeilge amháin. Baineann seo le grúpaí SPG amháin. Is féidir aisíoc a lorg don chúigiú lá tuarastail a cailleadh idir an 1ú Aibreán, 2020 go dtí an 31ú Deireadh Fómhair, 2020. So sin cailliúintí maidir leis an tuarastal. Is féidir cúiteamh chun tosaigh a lorg don chúigiú lá tuarastail a chaillfear idir an 1ú Samhain, 2020 go dtí an 31ú Márta, 2021. So caithfear na cailliúintí seo a bheith bunaithe ar impleachtaí Covid, i.e. go raibh impleachtaí breise oraibh an ioncam breise a thabhairt isteach chun an cúigiú lá a chlúdach. So go bunúsach, is tromchúiseach agus is tosaíocht é go bhfuil muid ag iarraidh an cúigiú lá a aisíoc do na grúpaí sin atá ag maoiniú an cúigiú lá do ghrúpaí SPG. Ach tuigeann muid go raibh sin níos measa mar gheall agus, cinnte, níos measa le linn Covid agus tá muid iarraidh go bhfuil sibh ag iarraidh sin a thaispeáint dúinn. So ní mór fianaise ar chur ar fáil san iarratas chun tacú leis an éileamh seo agus iarrann muid ar gach rud.

Right, go díreach, níl muid, tá muid ag iarraidh feiceáil gur chaith sibh ar an chúigiú lá.
Cinnte, agus agus just píosa breise le cur leis sin, a chairde, ná baineann an chéad tosaíocht seo le grúpaí SPG amháin. Murar grúpa SPG thú, ní féidir an cúigiú lá den SPG a éileamh. Tá sin measartha simplí, sílim, le le tuiscint, ach baineann an chéad phíosa eile le grúpaí eile. So an tosaíocht seo, seo an t-aon phíosa atá cineál ring-fenced do ghrúpaí SPG amháin, tá gach rud eile oscailte do gach grúpa. Tosaíocht 2, Cailliúintí tuarastail eile. So tuigeann muid go bhfuil eagraíochtaí eile amuigh ansin a bhfuil fostaithe acu agus gach seans go raibh tionchar diúltach sin ar fostaithe s'acu nó ioncam a ghlacadh isteach. So baineann an tosaíocht seo le gach grúpa a bhfuil fostaithe acu. Is féidir aisíoc a lorg d'aon tuarastal eile san eagraíocht a cailleadh idir an t-aonú Aibreán 2020 go dtí an tríocha haonú Deireadh Fómhair 2020. Is féidir cúiteamh chun tosaigh a lorg don aon tuarastal eile a chaillfear idir an t-aonú Samhain go dtí an tríocha haonú lá Márta 2021. Caithfear na cailliúintí seo a bheith bunaithe ar impleachtaí Covid, go raibh dúshlán breise oraibh. So feiceann sibh, a chairde, tá seo iomlán mar an gcéanna le tosaíocht uimhir a haon maidir leis na cailliúintí, ach níl an srian air go dtí an SPG amháin. Agus tá seo bunaithe ar gach seans go bhfuil fostaithe eile ag eagraíochtaí taobh istigh den SPG nó nach bhfuil SPG acu, ar nós oibrithe óige nó rang, múinteoirí a bhí ag glacadh ranganna nó daoine a bhí ag obair le Cumann Obair Bhaile nó eile. so is fiú má tá, má raibh tionchar diúltach ar Covid ar ghlacadh airgead isteach do tuarastail eile taobh istigh den eagraíocht, then ba chóir daoibh cur isteach air seo. Agus arís, mar, i dtaobh na fianaise, ní mór fianaise a chur ar fáil maidir le ráitis deimhnithe nó na cuntais bainistíochta reatha 2020, 2021 a léiríonn an caiteachas ar tuarastail eile.
Cinnte, agus píosa, just píosa eolais a chairde, ní, ní muidinne a leag síos cineál an chreatlach seo maidir le fianaise. Mar a thuigeann sibh agus mar a thuigfidh sibh go maith, tá spotsholas measartha soiléir ar an airgead seo ar fad, an t-airgead ar fad atá á thabhairt amach faoi na cistí cúitimh Covid le cúpla mí anuas agus ins na meáin agus eile. So de réir mar a bhí muidinne ag plé leis an Roinn faoin ciste seo a chur ar bun agus gach grúpa eile atá ag soláthar maoinithe ón £29 milliún seo, bhí foireann iniúchta, sin auditing team, de chuid na Roinne istigh agus is iad sin a leag síos an cineál, an tairseach seo a bhí de dhíth i dtaobh fianaise. So, ní muidinne a chuir seo síos, but caithfidh muidinne é a lorg mar is an Roinn a bhéas ag lorg seo uainne agus caithfimid a bheith cinnte go bhfuil gach rud atá éilithe cruinn agus go bhfuil fianaise ann le tacú leis sin. So, tá an pointe sin thar a bheith tábhachtach. So, tosaíocht a trí.
Tosaíocht 3, Cailliúintí ioncaim, Baineann an tosaíocht seo le gach grúpa, so is ní níl aon srian ar seo. Is féidir aisíoc a lorg d'aon ioncam reatha a bheadh agaibh gach bliain ach a cailleadh i mbliana mar gheall ar Covid-19 idir an t-aonú lá Aibreán agus an 31ú lá Márta 2021. mar shampla ioncam ó ranganna, dianchúrsaí, féiltí, imeachtaí, imeachtaí óige a bhíonn agaibh gach bliain. Má tá aon imeachtaí a bhí agaibh nach raibh agaibh i mbliana mar gheall ar Covid, scéimeanna samhraidh agus eile, agus gur chaill sibh an maoiniú sin agus tá sibh in ann sin a léiriú dúinn sa fianaise, then beidh sibh in ann cur isteach ar seo. Ní féidir an cúiteamh ioncaim a lorg má tá sé ar lorg ó Chiste Infheistíochta na Gaeilge ar na cúinsí céanna. So má tá sibh ag cur isteach agus má tá na grúpaí sin a fuair airgead roimhe, ó Chiste Infheistíochta na Gaeilge agus tá siad ag cur isteach ar chiste s'acu ná níl cead agat cur isteach ar an ioncam cailliúint chéanna. Níl muid ag iarraidh double funding a dhéanamh anseo agus caithfimid bheith soiléir fá sin. So, ní mór fianaise a chur ar fáil san iarratas chun tacú leis an éileamh. Cuirfidh muid san áireamh cuntais airgeadais deimhnithe is déanaí, aon chuntas bainistíochta reatha 2020 2021, agus ní mór ioncam a bheith agaibh ar a bhfuil na cailliúintí éilithe bunaithe a léiriú go soiléir. Agus grúpaí nach mbíonn cuntais acu agus tuigimid de seo do roinnt grúpaí atá níos beaga nach bhfuil cóstaí foirne acu b'fhéidir atá ag feidhmiú go deonach, is leor litir sínithe ag an chisteoir ar an choiste stiúrtha a luann briseadh síos na cailliúintí sin.
So tá sin agus is pointe thar a bheith tábhachtach é sin, a chairde. Tá roinnt grúpaí nach mbeadh cuntais acu agus tuigimid sin, bíodh siad mar chraobhacha nó grúpaí nach bhfuil i SPG nó grúpaí nach bhfuil insa Scéim Phobal Gaeilge, then is leor insa chás sin litir atá sínithe ag bhur gcisteoir ar bhur gcoiste stiúrtha a dhéanann cur síos ar na caillteanais a bhí agaibh i mbliana nó a cheaptar a bheidh ann go dtí deireadh Márta. Ach má tá, nó má bhíonn cuntais airgeadais agaibh ní mór iad sin a chur ar fáil so ní féidir just an litir ag an cisteoir a dhéanamh. Má tá cuntais agaibh is gá iad a chur ar fáil but mura mbíonn is leor an litir sínithe ansin. Just pointe amháin maidir leis an chiste a chairde, faoi Chiste Infheistíochta Gaeilge, ní dóigh liom go mbeidh an ciste sin oscailte do gach grúpa, díreach na grúpaí ar thóg an ciste foirgnimh dóibh roimhe seo agus sílim más rud é go bhfuil sibh inchurtha leis an chiste sin go raibh Caoimhín b'fhéidir i dteagmháil libh roimhe seo ach níor ghá ach é sin just a fhiosrú leis ar eagla na heagla but baineann an ciste sin go sainiúil le costaisí foirgneamh agus costaisí caipiteal foirgneamh do na háiseanna a raibh lámh nó páirt ag Ciste Infheistíochta Gaeilge ina dtógáil so is pointe sin le cur san áireamh. But achan rud eile téann sé fríd an chiste seo. Tosaíocht 4, Cruthú.
So Tosaíocht 4, baineann an tosaíocht seo le gach grúpa arís. Is féidir maoiniú a lorg do trealamh caipitil a chuidíonn le gníomhaíochtaí tuartha idir Eanáir agus Márta agus a réir a chuidíonn libh theacht aniar ón dúshlán Covid 19. Samplaí caipitil ná trealamh digiteach a éascaíonn teagasc, foghlaim ar líne, trealamh a chuidíonn le himeachtaí óige agus imeachtaí taobh amuigh le scaradh shóisialta, trealamh a dhéanann an suíomh sábháilte nó ábhar PPE. Is féidir maoiniú a lorg do chostais tógála cumais, tógáil cumais foirne nó eagraíochta, samplaí ardaithe cumais, oiliúint foirne, costais ghairmiúla agus saineolas a bhaineann le forbairt foirne nó eagraíochta. So arís cur san áireamh anseo maidir le fianaise na costais, meastachán ar ábhar nó ar sheirbhísí. Má tá costas thar £1,000 ar aon rud amháin, tá trí mheastachán de dhíth. Lorgófar gach admháil ar chaiteachas sa tuairisc deiridh i Márta 2021.
So tá seo breá oscailte, an tosaíocht seo breá, breá oscailte, a chairde, maidir le trealamh nó oiliúint nó cumas nó ardú cumais nó aon rud mar sin, agus is féidir a bheith breá cruthaitheach anseo agus theacht ar ábhair nó áiseanna nó trealamh a chuidíonn go háirithe anseo le rudaí nua cruthaitheacha taobh amuigh nó a chloíonn leis an scaradh sóisialta nó ábhar PPE nó ábhar digiteach a chuidíonn le b'fhéidir lucht soláthair, imeachtaí óige nó eile. So aon rud mar sin a cheapann sibh a chuirfidh le bhur gcumas plé leis na dúshláin ina bhfuil sibh faoi láthair agus imeachtaí úra atá ann go háirithe ar líne agus eile, is féidir iad a lorg faoin cheann seo. But arís, aon rud thar míle punt aon ábhar amháin faoi £1,000, is gá trí mheastachán a chur isteach leis an iarratas agus arís is just tairseach fianaise sin a thagann ón Roinn anuas chugainne. An tosaíocht dheiridh anseo, Crochur Tosaíocht 5.
Baineann an tosaíocht seo le gach grúpa arís, so caithfidh an t-ábhar seo a bheith dírithe ar ghrúpa a sheoladh arís in Eanáir 2021 agus chun inbhuanaitheacht sustainability, éigean a bhaint amach, maoineofar imeachtaí a cuidíonn le daoine a spreagadh i dtreo na teanga, roinnt samplaí maidir le poiblíocht, suíomh gréasáin, forbairtí eagraíochta, plean margaíochta, taighde, plean gnó, imeachtaí a spreagadh pobail, costais éascaitheora, tionscadail úra a dhíríonn ar inbhuanaitheacht nó fhorbairt na heagraíochta. So, arís, is costas meastachán nó ar ábhar nó ar seirbhísí agus má tá aon chostas thar £1,000 is trí meastachán agus beidh muid ar lorg admháil ar caiteachas sa tuairisc dheiridh i Márta 21. So arís, a chairde, breá oscailte, leathan, tá muid ag iarraidh go mbeadh grúpaí cruthaitheacht ag iarraidh go mbeadh siad ag cur isteach ar rudaí a chuidíonn leis an spreagadh don eagraíocht a thabhairt athspreagadh a thabhairt don eagraíocht agus an am go bhfuil muid ag iarraidh daoine a mhealladh ar ais chuig an teanga a le linn na grúpaí seo. So sílim go bhfuil réimse leathan ansin, go háirithe le tosaíocht uimhir a cúig go bhfuil muid in ann a bheith cruthaitheach cad é atá sibh ag iarraidh cur isteach ar.
Cinnte. So sin tosaíocht a cúig. So an fhoirm, an fhoirm iarratais a Chrochuir.
Yes so a chairde nuair téann sibh isteach ar an iarratas is suirbhé Monkey atá ann, téann tú isteach chuig an nasc ag an mbun ansin, CnaG.ie, Ciste Covid, agus beidh na treoirlínti ansin go soiléir, ansin beidh an Fhoirm Iarratais. Nuair a théann tú tríd an Fhoirm Iarratais, tá 53 ceist, tá muid ag iarraidh briseadh síos a dhéanamh ansin, roinn 1, is eolas faoin eagraíocht agus sonraí bainc, so sin ar bun, bhur seoladh Ainm na hEagraíochta, bhur suíomh, sonraí teagmhála agus sonraí bainc, agus is 21 ceist atá bainte leis sin. Maidir le Roinn 2, is tionchar covid agus seo, is píosa tábhachtach é seo, tá trí cheist atá, tá muid iarraidh go gcuirfidh sibh síos an narrative idir na trí cheist seo, idir 200 agus 500 focal, a léiríonn tionchar diúltach Covid ar na heagraíochta, agus tá seo iontach tábhachtach mar is beidh seo in úsáid mar an fianaise fosta. Roinn 3, Na Tosaíochtaí So tá ceathair ceist le gach tosaíocht a bhfuil tú ag cur isteach air. So muna bhfuil tú ina ghrúpa SPG ní bheidh tú ag cur isteach go soiléir ar thosaíocht uimhir 1. So déanann tú neamhaird ar na ceathair ceist sin, ach má tá tú ag cur isteach ar tosaíocht dó, trí agus cúig, mar shampla, then líonann tú na ceisteanna maidir leis na tosaíochtaí sin. So ceathair ceist de gach tosaíocht. Agus roinn a ceathair, is dearbhú agus na ceangaltáin eile maidir le fianaise agus síniú s'agaibh agus dearbhú s'agaibh maidir le go dtuigeann sibh an t-iarratas go dtuigeann sibh na treoirlíntí agus go bhfuil gach rud atá sibh a chur isteach an fírinne maidir le fianaise agus eile. So tá sí Ma téann sibh tríd, beidh sibh in ann é seo a shábháil de réir a chéile. Um, nuair a líonann tú isteach an survey monkey, beidh sé ansin nuair téann tú ar ais. Um, ach arís is roinn a haon eolas fan eagraíocht roinn a dó tionchar Covid, an narrative, an drochtionchar a bhí ag Covid ar an eagraíocht nó ar an ghrúpa. Roinn 3, na tosaíochtaí, cad é go díreach atá sibh ag cur isteach air, agus an ceathair ceist sin, agus Roinn 4, an dearbhú agus na ceangaltáin eile.
Agus má tá fadhbanna ar bith ag grúpaí, a chairde, de réir mar atá sibh ag dul fríd, tá an fhoirm iarratais leagtha amach againn ar Survey Monkey. So tá de réir mar a théann sibh fríd, má tá deacrachtaí ar bith agaibh nó aon rud eile, i gcónaí mholfainn aon cheann de na freagraí scríofa ina bhfuil b'fhéidir dhá nó trí chéad focal de dhíth, just mholfainn iad a shábháil ar Word de réir mar a théann sibh fríd mar níl aon rud níos measa mar thuigeann sibh ar fad ná a bheith ag cailleadh ábhair ar fhoirm iarratais nó a bheith ag cailleadh freagraí atá scríofa amach. Briseann sin an croí agus briseann sin an anam. So tá muid ag dul an rud a stopadh ansin a chairde.